Igbo ndị ọma na-ege m ntị nnọọ n'ihe ọmụmụ nke ụbọchị taa kedu ka unu mere kedu ka eke si anya anwụ eji m n'aka na ụbọchị taa na-agara anyị nke ọma n'ụbọchị taa ihe m ji wee bịa bụ isiokwu nke a kpọrọ ilu aga m ewetara unu ọtụtụ ilu dị iche iche ma nye unu nkọwa ya mana na mbụ gịnị bụ ilu Ilu bụ mmanụ ndị Igbo ji eri okwu. Ilu bụ ihe ndị Igbo ji ezipụta amamihe nọ mmadụ n'ime. A na-afụta onye na-atụ ilu dịka onye oke amamihe. E kwuru okwu sị na nwata a tụụrụ ilu kọwara ya a mara na ego e ji nụ nne ya laa n'iyi. mana ugbu a tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ilu ole na ole nke m ji were bịa n'ụbọchị taa m tụọrọ gị ilu nye gị nkọwa ya nọdụnụ mma ilu nke mbụ m ji were bịa n'ụbọchị taa bụ ọkwa gwara nwa ya Ọ gaa ije, ọ tụọ nwa nwe nwa ọsọ. Ọkwa gwara nwa ya, ọ gaa ije, ọ tụọ nwa nwe nwa ọsọ. Kedu ihe ilu a pụtara? Ihe ilu a pụtara bụ ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa, dị njikere. Dị njikere n'ihi na ị marọ nke ga-adaba Ihe ọ bụla ị na-eme nwee ihe abụọ ụzọ abụọ ị ga-esi wee mepụta ya ọ bụrụ na nke a agaghị nke ọzọ agaa o nwekwara ilu ọzọ yitebere nke a nke sị ilu ọzọ nke yitebere nke a bụ nke sị ọkwa gwara nwa ya ị tụrụ ji ị tụrụ mgbọrọgwụ ka ọ ga-abụ onye nwe ji buru ji ya I ribe mgbọrọgwụ. Nke a pụtara na ihe ọ bụla ị na-eme, wepụta ụzọ abụọ ị ga-esi wee mee ya. Ka ọ ga-abụ ọ bụrụ na nke a agaghị, nke ọzọ agaa. Ilu ọzọ anyị ga-eleba anya bụ nke na-ekwu Dibịa asị anaghị aga mba ugboro abụọ. Dibịa asị anaghị aga mba ugboro abụọ. Kedu ihe ilu nke a pụtara? Ihe ilu nke a pụtara bụ ihe ọbụla ị na-eme kwụba aka gị ọtọ mee ya ọfụma n'ihi na i mee ihe nke ọma na a ga-achọkwa gị ọzọ. Mana ọ bụrụ na ị mee ihe nke ọma, enweghị onye ga-achọkwa gị ọzọ. Ilu ọzọ yitebere nke ezi dị mma a gaa ya ugboro abụọ ezi dị mma a gaa ya ugboro abụọ ihe nke a pụtara bụ i mee ihe metụ ihe nke ọma na a ga-achọkwa gị ọzọ ka ị wee mekwa ya mana ọ bụrụ na i mee ihe i mete ihe nke ọma ị hụ na ọ dịghị onye ọbụna ga-achọ ịchọkwa gị ọzọ ma ọ bụ ga-enwe mmasị ịchọ gị ọzọ ka anyị gbado ya ebe a eji m n'aka na o nwere ihe ị mụtara biko debara m mpụtara ilu a n'ebe a na-edeba ihe nke ndị bekee kpọrọ comment section Biko binye aka n'akara ịhụnanya akara ntụsa ka ọ ga-abụ onye ọbụna ga-afụ ihe onyonyo a ma sikwa na ya wee mụta ife ka emesịanụ